a n'a ka sɔhababaw fo ka taa se alikiyamati jɔ don ma n baden alisilamɛw nin wagati kunkurunin kɔnɔna la an bɛ fɛ ka dakurunya fila fɔ fadlu ayami ashiri dilhijja tile tan min ni a yengelen filɛ an kunna nin ye dunanba min ni an filɛ a kɔnɔna daminɛ la tan ni o de ye seliba kalo tile tan ye bonyabaw de bɛ nin donba in na kɔrɔtabaw de bɛ nin donba in na fusamanciyabaw de bɛ nin donba in na n'alahu taala sɔnna a ma sanga kungurunin kɔnɔna la an bɛ fɛ ka dɔnnibagaw ka kumakan ka o dɔɔnin fɔ nin donba in kɔnɔna la ala k'an bɛn sawaba ma a fɔlɔ fɔlɔ alahu taala ye fusamanciyabaw de kɛ donba min ni an filɛ a kɔnɔna la tantɔ ni o de ye seliba kalo tile tan fɔlɔ ye alahu taala ko kuranɛ kɔnɔna la walfajir walayalin ashir ko ale alahu subhanahu wa taala y'i kale fajiri wagati la tafsiri donkow bolo u ye kuma damadama fɔ nin kɔrɔfɔ in na an tɛna don o kɔnɔna la i n'a fɔ dɔw b'a fɔ ko jɔnminɛ fajiri fɔlɔ de ko don dɔw b'a fɔ ayi seliba kalo fajiri de ko don dɔw b'a fɔ ayi fajiri kɛnɛ bɛɛ lajɛlen de ko don ɔ an tɛna taa o kumakan ninnu nɔfɛ ala ye kuma filanan min fɔ k'a tugu o la alahu taala ko ko walayalin ashir k'ale ala subhanahu wa taala y'i kale su tan na su tan jumɛn de ko don an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ala subhanahu wa taala de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen danmasa ye ala bɛ se k'i kale fɛn na fɛn min ye a diya mais jɔnw tɛ se k'u kale foyi la fo n'a kɛra ala ye ala subhanahu wa taala mako tɛ k'a fɔ n'a bɛna fɛn dɔ bonya yira danfɛnw na ko fo a k'i kale mais ala b'a kale de walasa ka fɛn in bonya yira jɔnw na a b'i kale ka fɛn in daraja yira jɔnw na a b'i kale ka jɔnw hakili lakunun ka bɛn fɛn in ma ala n'a ka bonya ala n'a ka kɔrɔta ala n'a ka se alahu taala ko ko a y'i kale su tan na tafsiri donkow ko yala a kan bɛ su tan jumɛn de ma tan k'a fɔ k'a y'i kale o la ibnu kasir rahimahullah ale ko ko alahu taala kan bɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ in de ko ala ka kaleli ɲɛsinnen bɛ o de ma tan cogoya in na i n'a fɔ fana ibnu zubair fana ye o fɔ mujahidu fana y'o fɔ ninnu bɛɛ ye tafsiru waraba ye rawahu alimamul bukhari k'a fɔ ko ninnu imam bukhari ye nin kumakan ninnu mafilɛ k'a fɔ ko ninnu bɛɛ y'a ye k'a fɔ an filɛ tile tan fɔlɔ min na ni o de seliba kalo tile tan fɔlɔ ye ko allahu taala ko ko a y'i kale o tile tan fɔlɔ in na a n'i ye ala ye k'i kale a la bɛɛ bonya de bɛ a la n'i ye ala ye k'i kale a la bɛɛ kɔrɔta de bɛ a la n'i ye ala ye k'i kale a la bɛɛ daraja de bɛ a la bonya ni kɔrɔta ni daraja min bɛ tile tan fɔlɔ in na ala ka o nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka hadisa dɔ bɛ yen n'o ibn abbas de bɛ hadisa in lakali an ye a b'a fɔ ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin al'amalu salihu fihinna ahabu ila allahi min hadhihi al-ayami al-ashr ko don foyi tɛ allahu taala bolo san kalo tan ani fila kɔnɔna la don min k'a fɔ ko ka baara ɲuman kɛ o don ninnu kɔnɔna la k'o ka di allahu taala ye ka tɛmɛ san kalo tan ani fila bɛɛ lajɛlen baara kan k'o don tɛ ala bolo ka tɛmɛ sunkalo tile eh, an filɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ min na ko ka tɛmɛ o kan dɛ u ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasalam walal jihadu fi sabilillah e alakira e bɛ ka nin bonyaba fɔ nin tile tan fɔlɔ in na k'a fɔ baara ɲuman ka di ala ye nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔna la ka se nin degré ma o yala o hali ni maa min bɔra ka taa jihadi la an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa ka bɔ ka taa jihadi la ka taa kɛlɛkɛ yɔrɔ la ka taa juguw kunbɛn n'o de kafiriw ye n'i ma i k'u faga walima u k'i faga o tɛ ko nɔgɔn ye dɛ ala dun ye bonyaba fɛnɛ fɔ jihadu la o tuma hali ni jihadu fana nin baara ɲuman ninnu ka fisa ni jihadu ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah hali jihadu allahu taala ka sira kan nin baara ɲuman ninnu maa min bɛ baara ɲuman kɛ sunkalo tile tan fɔlɔ in na i ka baraji i ka kɔrɔta i ka daraja i ka sara ala bolo o ka bon ka tɛmɛ hali maa min bɔra ka taa jihadi la kan allahu akbar ko fo n'a kɛra maa ye maa min ni a ninkun bɔra a n'a ka nanfolo bɔra a bɛɛ lajɛlen tilala ka to kɛlɛkɛyɔrɔ in na foyi ma segin a bolo allahu akbar nin fusamanciyaba in de bɛ tile tan fɔlɔ in ni maa min y'i cɛsiri ala ko la ala bɛ nin saraba d'i ma wa k'a ka di ala ye ka tɛmɛ baara ɲumanw bɛɛ lajɛlen kan o de la dɔnni donko nana ɲɔgɔn sama sama ko yala o ni tile tan fɔlɔ ni bonyaba b'a la yala tile tan fɔlɔ in de ka fisa wa walima sunkalo tile tan laban de ka fisa an bɛ sunkalo tile tan laban min n'an bɛ girin a kan an bɛ ala ko k'a kɔnɔ an bɛ bato k'a kɔnɔ ni tile tan laban nana fusamanciya fo dɔnni donko dɔw nana se o yɔrɔ ma ko yala jumɛn ka fisa o fila la an tɛna taa o kuma kɔni nɔfɛ mais ibn taymiya ye kuma nɔgɔman dɔ fɔ a la min bɛ hadamaden hakili lafiya ko su sunkalo tile tan laban su o de ka fisa mais tile fisamantiya la ko seliba kalo tile tan fɔlɔ min n'an fil'a la k'o de ka fisa dɛ o la an k'an cɛsiri ala bato la nin kɔnɔna la an k'an cɛsiri ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen sɔn cɛsiri la a b'o cogoya kelen fana la baara ɲuman camanw de bɛ yen an ka kan k'an cɛsiri baara ɲuman minnu kɛli la nin waati ninnu kɔnɔna la o de la n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ sayidu bin jubeir rahimahullah ale ye a tun sabatira yɔrɔ k'a fɔ ni nin tile tan laban ninnu kun donna a bɛ cɛsiri kɛ alabato la fo ka taa se cɛsiri dan na fo maa b'a dɔn k'a fɔ maa tɛ se k'i cɛsiri ka tɛmɛ nin kan ale tun b'o de kɛ i n'a fɔ darimi y'o kumakan mafilɛ cogoya min na a b'o cogoya kelen fana la ibnu hajar fathul bari la ale b'a fɔ ko alahu taala ye fɛn camanw de dalajɛ nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔna la sun bɛ nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔna la eh, eh, sarakatibɔ bɛ nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔna la seli bɛ nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔna la hiji bɛ nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔna la k'o de kosɔn tile tan fɔlɔ in k'a ni don man kan alahu taala yɔrɔ o la baara ɲuman caman bɛ yen nɔ an ka kan k'an cɛsiri baara ɲuman minnu na i n'a fɔ seli an ka kan k'an cɛsiri ma yustahabu fi'lu fi hadhihi al-ayyam baara ɲuman minnu bɛ yen nɔ n'an ka kan k'an cɛsiri olu la nin tile tan in kɔnɔna la o baara ɲuman dɔ ye mun ye o dɔ ye seli ye ka d'a kan seli ka di Ala subhanahu wa ta'ala ye o la yustahabu tabkir ila al-fara'id wal ikthar min an-nawafil an ka kan k'an cɛsiri ka taa farida seliw la ka taa an cɛsiri nafila seliw la Ala subhanahu wa ta'ala ye nin tile tan in kɔnɔna la ka d'a kan alakira ka hadisa bɛ salalahu alayhi wa salama alakira b'a fɔ hadisa in na ko min ma ni sujudu caman ye alayka bi kasrati sujudi lillah min ma ni sujudu cayali ye ala subhanahu wa taala ye k'i k'a dɔn k'a fɔ jɔn bɛ sujudu fɛn fɛn kɛ ala ye a kelen o kelen ala taala b'i daraja kɔrɔta n'a ye wa a kelen o kelen ala taala b'i ka jurumu dɔ bin n'a ye rawahu muslim nin kumakan in muslim ye nin kumakan in mafilɛ ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fara sujudu cayalibagaw kan baara wɛrɛ min fana bɛ yen nɔ ni jɔn ka kan k'i cɛsiri o la nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔna la o de sun ye ka d'a kan a sabatira k'a fɔ ala kira salalahu alayhi wa salama a kun bɛ tile kɔnɔntɔn fɔlɔ in a kun b'a bɛɛ lajɛlen sun wa k'a kun bɛ ashura fana sun wa k'a kun bɛ tile saba sun fana kalo bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ imam ahmad ani abi dawud ani nisayi ani nasayi olu ye o kumakan mafilɛ cogoya min na imam nawawi fana ale fana ye nin kumakan in a y'a ye k'a fɔ ko a bɛ kanu kanu na min ka bon kosɛbɛ jɔn k'i jija sunkalo eh, seliba kalo tile tan fɔlɔ in i k'i jija la ka sun caman kɛ a kɔnɔna la baara ɲuman wɛrɛ min fana bɛ yen tuguni n'an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin o la o de atakbir wa tahlil wa tahmid k'i jija alahu akbar fɔ caman na nin kalo in kɔnɔna la surtout an filɛ tile tan laban min na k'i jija alahu akbar caman fɔli la ka alahu akibaru fɔ ka taa ni ka segin ka alahu akibaru fɔ k'a fɔ fo a ka dɔn k'a fɔ alahu subhanahu wa taala ka bonya de bɛ ka yira ka d'a kan a sabatira k'a fɔ Eh, ko eh, ibn umar ni nin tile tan fɔlɔ in n'o de seliba kalo tile tan fɔlɔ in n'o kun sera k'a tun bɛ alahu akibaru fɔ k'a caya a kun b'a fɔ seli waatiw kɔfɛ a kun b'a fɔ k'a to a ka dilan sanfɛ a b'a fɔ a sigilen a b'a fɔ a nɔnkɔnmalen a b'a fɔ a dalen ka caya nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔna la alahu akbar ninnu in n'an b'a fɔ fɔcogoya caman nana a la mɛ an bɛ se ka fɔcogoya saba dɔrɔn ɲɔgɔn fɔ a la ala k'an bɛn sawaba ma o fɔcogoya fɔlɔfɔlɔ o de ye alahu akbar alahu akbar alahu akbar kabira walima alahu akbar

baara wɛrɛ min fana bɛ n'an kan k'an cɛsiri o la o de ye arafa sun ye ni maa min tɛ hiji kɛnɛ kan o tigilamɔgɔ ka arafa sun ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wasalam k'ale b'a nata wa a b'a jigi arafa tile kelen sunni k'o ka san tɛmɛlen ani san min bɛ nalen a ka o jurumu yafa o la an k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ ye baara ɲumanw ye an tɛna se k'a fɔ an bɛ baara ɲuman bɛɛ lajɛlen ta kelen kelen mɛ e min bɛ k'an lamɛn nin waati in na baara ɲuman min ka nɔgɔ e yɛrɛ ma e kɔni b'o dɔn ka d'a kan hadamaden kɛra cogo o cogo baara ɲuman fan si man nɔgɔ ne ma ala ko la o tɛ kunnaja tamasere dɛ n'an sera seli ma a anw ci ka ca anw tɛ nafila seli ɲɛ sɔrɔ n'an sera sarakati bɔ ma e a sera waritigiw ka yɔrɔ ma anw sen t'o la n'an sera nafila sun ma an ka banamisɛnnin ka ca anw tɛ sun ɲɛ sɔrɔ n'an sera ala kofɔ ma an ka diɲɛ giri ka ca an tɛ ala kofɔ ɲɛ sɔrɔ o tuma i bɛ jumɛn de ɲɛ sɔrɔ ala ko la n balimakɛ n balimamuso o la an k'an hakili to a la min mana nɔgɔya i ma ni min nɔgɔyara i ma i k'i cɛsiri o la k'o kɛ nin tile tan in kɔnɔna la nin tile tan in kana kɛ i b'a fɔ don gansan san don gansan minnu bɛ tɛmɛ cogoya min na nin tile tan in kana tɛmɛ ten dɛ i bɛ se ka min kɛ min ka nɔgɔ i ma i k'i cɛsiri o kɛli la n'o kɛra ala subahanahu wa taala bɛ hinɛ an na k'a kɛ an ye baraji ye k'a kɛ an ye kisi ye k'a kɛ an ye kanda ye ala ka o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o la jɔn i kɛra cogo o cogo kana jɔ dɛ kana jɔ fitinin min b'i bolo o fitinin kɛ maa min bɛ fitinin di n'o tigi ye belebeleba sɔrɔ a b'a di dɛ o la an filɛ wagati fisamanciyalenba de kɔnɔ wa siritu nin wagati ninnu fana kɔnɔna la sisan seli bɛna a kun da an kan sɔɔni e ka sin k'i sigi k'a jate minɛ ten tɔ e kɔni tɛ nafolobatigi ye awɔ e kɔni tɛ sebatigi ye awɔ e tɛ baanaba ye awɔ mɛ ka sin ka yatimɛden dɔ lajɛ ten tɔ dɔrɔn ka hinɛ o la nin tile tan laban in fana kɔnɔna la k'o ka selimafini kala a ye k'a d'a ma i m'a dɔn o ye barajiba ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ i b'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ e ye mɛ a bɛ fɛnba ɲɛ a tigi ye wa a b'i ka mizani giriya lahara walima k'i dalagɛsɛ kɛ ala ko fɔ ye nin tile tan laban in kɔnɔna la walima ayi i seko kɛra lahiya ye k'o san k'o di misikinɛ du dɔ ma fantan du dɔ ma ka sin k'a san dɔrɔn k'i dɛn ka taa a di u ma e m'a dɔn o dudenw bɛna nisɔndiya sa wa o nisɔndiya in fana o bɛɛ lajɛlen i ye baraji ye nin bɛɛ ye baara ɲumanw ye nin tile tan in kɔnɔna la an kan k'an cɛsiri baara min na ni dɔ ma nɔgɔya i ma dɔ ka nɔgɔya i ma n'i dɛsɛra dɔ la i jija i ka se dɔ la ala ka barika don ne ni aw bɛɛ lajɛlen si la baara min fɔra nin kaloba in kɔnɔna la ala ka o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ye baraji ye k'o nɔgɔya an ye hada wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum